Subscribe to Mpunga Pungwe Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all.
vuto ndi iwo a Usi uh, kuti ali mu terrain amatero pa chizungu kapena ali mu space imene sakudziwa apange chani nde poti sakudziwa apange chani akungolongololapo kulankhulapo zizonse zimene zabwera pakamwa pawo eh, kena kumene kumapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza ino ndi nthawi ya kampeni makandideti a upresident alipo 17 amalawi akuyembekeza kuti kandidati aliyense apereke fundo zake zimene ziwapatsa amalawi zifukwa zimene iye akhoza zimene iwowo akhoza kumusankhira kuti akhale president akhale mp ngakhalenso akhale kansala zioneka ngati kuti a Michael Usi abalalika Ah, zioneka ngati kuti mwina anali ndi mahope mahope ake onena kuti a Chakwera awasankha kukhala running mate nde uh, pachizungu amati he put all his eggs in one basket he believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza kuwasankha kukhala running mate zitachitika kuti iwowo sanasankhidwe ndipo a Chakwera anasankha a Vitumbiko Mumba kukhala amene akhala running mate wawo zikhala ngati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye eh, kampeniyo sanayipangire pulani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa, wa a president anango- angokwera nawo ya a president kumakamba zimene a president ayika mmanifesto ya mcp analibe pulani ya kampeni analibe ndi mfundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawo athera anaona ngati kuti there is a thing to say kuti mwina anthu atchuke uh, atchukepo ah, tizikamba za iwo nkunena kuti oh ine ndinali mboma 5 years ndipo mboma mmenemu muli katangale wanyoo ndiye kumangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani nawo amalawi sife opusa nanenanso pomwe timakamba nkhani ya Michael Usi pano amalawi sife anthu opusa kuti wina akangonena zinthu nde ife kulowa sinzolo kuwombera mmanja timafunsa kuti tsono inuyo umboni uli kuti pajatu dziko lino kuli acb kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni oti winawakenso akupanga ziphuphu akupanga katangale atenge umboni akapereke ku acb acb amene ofufuza nkhani zimenezo inuyo bwanji osapita kumeneko number, o- number two you are not even giving details simuku you are not naming and shaming amatero pa chizungu simukutchula kuti ndani amene mumamuona akuchita katangale mboma in the end tingoona awawa asowa zokamba alibe alibe nkhani now Mwina acb pozindikira kuti iwowo mandate yawo ndi ya imene yonena kuti yomenyana ndi katangale yothana ndi katangale mdziko muno ndi mandate ya acb anachita bwino wauza kuti bwerani tu- inu mungolankhulalankhula bwerani kuno mzatipatse umboni ife tigwirepo ntchito chifukwa ntchito yathu ndimeneyi iwo mmalo moti a- asangalale kuti aha because i remember he said ah amene afuna kuti ndidzamuuze adzabwere kunyumba kwanga sananenso mmalo moti asangalale kuti oh acb ija tsopano yandipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti inu a acb director ndibwere liti ndibwere kumeneko apita kukhoti munthu munthu amene munthu amene ali ndi umboni wakana apita kukhoti khoti wakana ati muwaletse acb asaniitane munditeteze nisapite

ufuna ma comment apa facebook ufuna kutchuka munthu opanda one alibe key storyline kwa amalawi he hasn't given me any reason why come 20, come 16 september nikalowa mu booth muja nikavotera a michael usi ngati president he hasn't given any reason all i've seen is him being dramatic auphika mandazi au- au- utani auchita izi now ineyo munthu wa serious amalawi a serious kunjako angakavotere munthu chifukwa choti auphika mandazi do we need a president who azikaphika ma- azikaphika mandazi usadaku basi ati ayi awawa niwophika mandazi tiwavotere chifukwa choti aphika mandazi total nonsense but the point is alibe fundo fundo amene amati amadalira kuti nizikuonera mpira pa msonkhano unena kuti e iwe e ziphuphu ziphuphu ni imene iyi yakanika yalephera in the end ni munthu wabodza ongofuna kutchuka iwo aja akhala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene muja amakhala anthu otchuka umafuna munthu utchuka aziti o wakuti wakuti amachita bwino kwambiri madrama wakuti wakuti amayimba bwino zimathandiza pena siumadalira luso lako ndiye ukamakhala kuti pa facebook paja uli ndi malikes anthu akukonda anthu akulankhula zimene zimene zimakhala but he forgot kuti this is not about drama this is not about empty fame this is about serious matters za upresident zoti munthu amsankhire kukhala president so at the end of the day nzomvetsa chisoni because you don't know kuti what else what is he doing uh, panopa kwangoti zi then kunabwera zi- jeremiah uh, mwaungulu he said inutu zimene munenazi munena anzanu ziphuphu inu tagwira nanu ntchito kwambiri kwenu ku- ku- ku adra uku tikhoza kuululanso now people are saying kapena pakufika pakatipa afatsa pakatipa afatsa sinaone kapena ndine- ndine naphonya mpaka sama ayi ndithu ayi Paka- pakatipa afatsa so anthu aufunsa kuti kufatsa kuja aopa jeremaya mwaungulu kuti kuti aying'alula to use to use to use today's language kuti aying'alula kapena ni ku acb kumene aphesaso kuti inuyotu ngati muli ndi umboni bweretsani iwo kumene kukhoti athamangira kukhoti kuti iyayi awa muwaletse asaniitane in the end he's being portrayed as a liar not a serious person that the malawians should be serious about

chabwino a Mvula mwapangapo ndale kwambiri mumayembekezera kuti a Usi mwina achita react motere ataitanidwa ndi acb Uh, yes because the poyamba mwina ndiyambire pamene amalankhula Kasakula a Usi is the second citizen vice president analumbira kuti ine nditezeza constitution ndi malamulo kutanthauza kuti he did not wa- need to act as a whistleblower opanda umboni uh, akuziwa kuti ku acb bwana wake ndi Chilomba akuziwaso chief inve- investigation officer akuziwa wina aliyese muno akuziwa am- anthu amene kuti amene ali fiu akwaziwa amene ali ku kakupolisi ndiye sanayenere kuti angokamba nkhani ya serious ya malawi kukaiyankhulira pa msonkhano kaya pa sipe kandi pati paliponse akasaonderane akanakhala ndi umboni ndi kupanga ripoti chiripoti chachitali ine ndikuziwa awa madokumenti ndi awa act on them and palibe munthu akanawadandaula koma for a person of his age and his standing in society angopanga name drop yayo basi akuti mwakatakali kwambiri aba anthu aboma akuba kwambiri anthu amene under you vuto and eh, for me uh, i was not surprised because in, in, eh, i realized i, I proved a few theories about him Uh, one that eh, he will never be a serious person The drama element has now ruined his Lakhazikika. life. Yakhazikika mwa iwo. To him, everything is drama. He's looking for a headline. Apange chinthu chosalongosoka kuti anthu ena awaone. Because indeed, kupezeka kuti vice president ngakhale ufuna uoneke modesty ukapezeke ukuti ukaphika nsima pa sipe kandi iwe vice president wa- wa- wa- wa- wakagwanda kako ungoti pinyiriri pinyiriri ukuyenda mmalo mmalo where they are trying to connect ndi anthu koma opanda mfundo in a dramatic way in a dramatic way
mwina ndapanga conclude kuti awa akuluwa he will remain and he will die as a comedian basi he's not a serious you cannot take a serious track out of him two

ali ndi maganizo osayamika because sindinawamvepo akunena zabwino mwa za munthu wina kuti izi tipange chocho tipange chocho tipange chocho and then uh, he's somebody who believes in sour graping kuipisa chinthu chabwino always looking at the negative side of a good thing and highlighting that kuona kuti izimene sizili bwino sizili bwino sizili bwino

kuziderera vanthu vena vonse amene sanapange choncho because wisdom ndi nzeru zosiyana komanso sizimatanthauza kuti all those that have that chain of number of degrees ali ndi umunthu they, they have got intellect they have got capability to appreciate that I'm a part of a learning society learning society ili so iwo amakhala pamene pachafika apo ndi ndi vice president that's how you commandeer a large portfolio of security agents beyond your own entitlement angakuphe iwe ndani walakwa chani uli ndi chani Eh, most people walk around doing their best to serve

when in effect the vice president samakhala ndi lead car amakhala ndi apolisi ija imangoti pani pani you want a siren you want a eh, galimoto yaikulu izikhala pasogolo ngati inalipo it was an oversight by the appointing or by the, the spc kuti anakupangire anakupasa mosayenera

kuti ine anandipanga drop eh, kukhala running mate there was no intent and he expressed austin kuti achakwera kufuna ausi kuzakhala running mate after all ausi decided wrongly to start his own party if he had, if he had any thinking akanangotenga vanthu awo ngati ali nawo pamene utm anabalalisa akanangoti achakwera ine ndabweratu ndipase thuzi ambulera ndi yomwe iyi because ndili mboma muno koma ndili ndi ndi anthu anga uko ndi uko anthu athu atolere abwere abwere mu nkhuku yathuyi tiziyende abwere achakwera akanachita manyazi kuti mwanayo eh, ali- is- ah, is very- is very polite sakufuna zambiri ali ndi anthu ndi- ndimuwerenge kuti tivitumike mumba ndi chotani ndi ndani amene angandithandize bwino ndani so but he, he went out of chakwera by forming his own party and declaring himself a president

that kuti poti anthu akutijoyina mma vigil it means tili limodzi sanaziwe kuti azawo amangokwera pamsana ngati nkhwera ngati hachi kuti tioneke ngati we're very sentimental the other day i said eh, uh, a dpp amalira kwambiri kuposana mmene amalira eni ake za chaka you, you cry more than the bereaved Yes.
because you are trying to attract them kuti abwere pafupi koma anthu atangozindikira utm they realize that ah, akuti afuna atidyese nyama ya galu so uh, so late because they would have used their brand

walakwa olo ndi mboni pita kapereke the time it took you to write your, your statement ya kukhoti eh, yomweyo ukanapita ukalemba olo ukanalemberatu kunyumba kwanu ukapereka ku ku acb kuti ndilibe nthawi ine but, but this is what i know is mungononoka that would have meant that he is a gentleman

ukwera galimoto yomwe ya, ya boma yo ukunena kuti kunja kuli katangale kwambiri i think the biggest fraud is yourself you're using resources of government when you have decided to disengage from government if i was given a position ndakwiya i will leave because ndisadye za boma ndi kuti ndikutukwananso boma lomwecho that's it being disingenuous kulankhula zinthu senera so whoever he is, he is my friend

nkhani ndimeneyi maziko ayalidwa mokwana kuyambira apa ati chikhalidwe chilichonse chimakhala ndi zipatso zake mtengo m- mukadzala umakhala ndi zipatso zake um, mtengo uliwonse chikhalidwenso chili ndi kalala yake mukayang'ana kaya kumwamba kumuona nthawi zina kumuoneka white nthawi zina kumuoneka green eh, koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake kalikonse kamakhala ndi fungo lake koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa osayankhulayankhula ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa izi ndikuneneranji mukaona kuchoka 1994 kufika lero mmene takhala tikuchitira zinthu zathu machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zikupanga manifest lerolo anthu ena amatha kungodziwa kuti lero ndikudziwa amene amapha maalubino ena adanena kuti koma sikuti mutapita kukafunsa kuti asitiribe ndi jemmata zera tatafotokozani sangani mwandipese tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure uh, and the ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhala pakukambidwa nkhani yoti mindset change Mm.
kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisinthe ndiye kuti china chake chidaonongeka za mmene timaganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chake chidaonongeka koma chowonongekachi ndi result chimene chinapangitsa kuti ichichi chionongeke kuti kaganizidwe kakaonongeke anthu samachikamba mukundimvetsa kuonongeka kwa kaganizidwe ka amalawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba nkhani ndafotokoza apayi ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya economy yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti ah, inu anthu awa ndi amene anapha ulimi eti pompano timakamba kuti ali ku escom kubera kubera kubera ndalama pompano timakamba kuti ku egenco kubera timafuta sikale bale bale foyezeko lerolo nkumapezeka kuti anthu omwe aja the akhoza kuitanitsa msonkhano ifeyo nkupita nkumakamvetsera there is something wrong pali china chake ndithu chimene chimapangitsa anthu ena aja akuluakulu let's invest in mindset change china chake chinasokonekera ndithu mdziko munomo mwandimvetsa kani kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama anthu kwambiri akuba ndalama kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense is a very serious offense and you just can't stand up and say kungodzuka basi kuti "A- akuba ndalama akuba ndalama okay chabwino tabwerani mudzafotokoze kuti mukudziwa chani basi iwe usiya zimene zija uthamanga ku- ku khoti unaona kuti awa anditana anditana andi kani chakuti chakuti ndi ndimafuna munditeteze ndikupatseni chitsanzo china pakati apo akabambe adapanga interview poyamba adayamba apanga press conference mwandimvetsa ifeyo ine ndi kabineti yanga tidzayenda pansi momwe ineyo ndi kabineti yanga tidzaenda pansi kuti ti- tichepetsere ndalama zimene tidzaononga mukumbuka chani panangopita 3 weeks mtolankhani wina ndipo nditchula pano mzanga poti timadziwana chabwino joab frank chakhaza anafunsa funso akabambe akabambe mwati mudzaenda pansi Kirikisiro? Ah, ndimangojoka. Ndi- Ndimangojoka. Mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 fika lero adabala chikhalidwe china chake kumalawi kuno dr michael usi ndi chitsanzo chimodzi dr kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi osati monyoza koma mwaulemu nawo bambo winiko adanenakonso pakamera kuti ndikuwadziwa amene amapha malubino nkhani ya malubino ndi nkhani yoopsa kwambiri mdziko muno people lost their lives And, over 182 lives went brutally murdered. Unapeza? but someone could go on a live television and say ndikuwadziwa amene am- amapha malubino osangonyamuka bwanji nkupita ku acb kufotokoza because zimenezozo zibweretsa zidakabweretsa mthunzi wina wake zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti aa koma zoona awa adafika pambuka zimene lamulo nkugwira pa ntchito lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikufanana ndi izo asadzapangenso kutsogolo apezerepo phunziro ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndidzibwerezabwereza chifukwa yapanga define its a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera

mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhudzana ndi dziko linolo ndi amalawi anaphunzira mmalawi muno kuphunzi- nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu onse aja ndapereka zitsanzo sikuti ndikunyoza ayi ndingopereka zitsanzo nanga si they are public figures sikuti ndikuwanyoza ayi koma these are examples vivid examples that are in the public domain anthu ali- akuzidziwa ndikungofuna kuti zitithandize kumvetsetsa zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene z- zatipundula motani kaganizidwe kathu kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko mukundimvetsa kaye chifukwa munthu zongati anzako a- amwalira iwe kuti ukudziwa kukufunsa funso nkumanena ayi ine ndidzakamba nkhani za, dzi- za, za chuma cha dziko lino oho e ndiye mudzenda pansi e mtsogoleri wa dziko e okay ndi ku blantyre mudzikafika bwanji nanga uchoka ku- ku- ku- kukafika ku capital hill mudzikaenda bwanji nanga mukati mupite ku airport mudzikaenda bwanji mwanimvetsa ka nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndiye kuti mmenemo zinthu zoonongeka nzambirimbiri dziko lino sekta iliyonse yasokonekera sekta iliyonse imene ima- imathira mm, a- a- eh, madzi mu chimphika chimene timati economy ya- yasokonekereratu mukunimvetsa koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti kodi tenant ndi ndani landlord ndi ndani simungamve dr chakwera akuyankhula za chibwana ngati izi zosatheka simudakamva kamuzu akusekerera zimenezi zosatheka chifukwa nchiyani one of the diseases matenda amodzi amene mmene tayendetsera zinthu zathu from 1994 kufika lero atisiyire ife ngati dziko ndikupanga the eroded positive kuchenjera kwa positive kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku burundi akabwera mdziko muno anthu ochoka ku rwanda akabwera mdziko muno anthu ochoka ku tanzania akabwera mdziko muno anthu ochoka ku south africa akabwera mdziko munomo mumaona kuti machi- zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo izizi mmalawi aliyense ndi mboni nkhani ya maburundi ndikukamba dala chifukwa kuti maburundi rwanda atipasa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apa execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo osati kuti during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi sikuti mavuto ndi definition yoti iweyo walephera ayi aa lucius alemba kuti- adi- adaimba nyimbo amati ukagwa udzuke udzisase udzitani zipitirira uzipitirira osati kuti poti kunabwera ng'amba chaka chathachi ndikuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi aa osati kuti poti kunabwera ku second friday ndi kuti basi eh, ah, ah, sichoncho tiyeni tidzisase tidzipita pakuti tidzipita kutsogolo koma kutsogoloko sitipita sitilowera kolondola ngati kaganiziro kake kadzikhala kamene kakachibwanaka chifukwa nchiyani zimene zija zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene zija amati speech yako ikatuluka pakamwapa is no longer yours zimene ndikuyankhula ineyo panopazi mmene zikutuluka pakamwa pangapa i cannot even claim ownership of that ayi it's for, for, the, for, the, for the general public koma ku general public kuja kumakhala kuli ana ma generations aja ndinkafotokoza aja kuli ana ang'onoang'ono apa apa apa ena akuluakulu pamwamba pathupa amene ifeyo generation yathuyi atatisiyire uh, uh, uh, utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasiyira awa awa adzasiyira awa awa adzasiyira awa ndi anthu akuluakulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera komayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulaso generation yapatsogolo pakeyo mukupundulaso inayo kutanthauza kuti mavuto ali olowa kusaganiza bwinoku tikukutenga nkumakupanga pass on mukundimvetsa kani Chi- m- drama imene Chakwera akasakala ndi ndikuti tikuyitenga kuti ah, its okay ku- nkhani za dziko kumapanga pasi choncho chibwana chibwana choncho Nd- mdziko muno tikuyenera ku- chi- chuma chathu chibwereso mchimake mafactory tikuyenera kubwereraso mchimake amalawi akuyenera kuma- kuma- kumapangana ku mafactory mamega farms aja anthu mpaka azindikire ayipange accept a concept imene ijayo chifukwa mvula kunjako ikugoma njomba Palibe mwa ife olo onse amene akufuna kutsogoleriwa including Dr Chakwera angatsegulire mvula zosatheka koma Chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimene zizi tinasakaza ku Malawi kunoko mitengo tinasakaza mvulaso si mvula sikugwaso bwino kodi tingapange bwanji kuti tizipezekabe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiyeni tizilima katatu tiyeni ti- tiwonjezere ma irrigation schemes tiyeni ti- ti- ti- ti- ti- ti- ti- tizilima ti- ti- ti- apatseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muja akupangira ife muja zimenezo ndi njira zo- zo- zo- zoyenerera zoti anthu akuyenera pa chingereza amati productive content mudziwuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo that's the true meaning of leadership and thats the exact meaning of politics politics is not kumatukwanana politics sikunama mabodza politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwewo amene ukuwatsogolerawe akukumana nawo osati kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwe ukalowa mboma kumakapha maalubino kuwanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la malawi kukhala singapore iwe ukalowa mboma nkumakaba mafuta ndi anyamata ako kumakaba masimenti thats not politics That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti tiyeni timangeso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 sakumvetsa kuti kodi izizi zikuchitika lerozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosana zija zimachita zija ndi mbwerera nchifukwa chake tili apa panopa lero lino kukupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu pali uchi pali njuchi zikomo kwambiri ampera sangu ah, mwa ah, mwa- mwamaliza zonse
imeneyi imeneyi sindimayimva bwino tsanana
Chabwino. Ah, a Kasakula mumaliza motani nkhani yathu yoyamba
no ineyo kumalizako sikumavuta paja nkunena kuti ah, kevin wanena zambirimbiri leadership seriousness chani ah, ulandlord amanena reverend shawa pachiwiri Yes. ulandlord utenanti chimene tingachite kungonena kuti ziko lino we need serious people yes dziko lino si drama group Ayi. si si pa stage pa drama so vuto lake amalawi timasekerera zimenezi timasekerera kwambiri amayi konso anena kuti ine mboma muli muli katangale koma osamatchula kumasekerera mwina timafuna entertainment nthawi zina dziko limatopetsa afuna entertainment chabwino Ndiko- sululuta akunama kapena Sulu- akunena zoona koma umboni umboni Ti- amasekerera amalawi tisamasekerera zinthu zachibwana dziko lino likulira zinthu za serious zinthu za serious zimene zikufunika za seriouszo zayambika kuchitika mu 5 years imene tikumaliza ika chitoyi Yes. ipitirire yes
dziko lino 5 years imene lakumana mavuto ambiri timatchula nthawi zambiri timatchula eh, kaya matenda eh, timatchula macyclones timatchula nzoona to imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuyisintha mm. imene mm. asinthira achakwera mm. its short of a miracle yes it is short of a miracle tukira chiyembekezo kuti munganene kuti Lilongwe uja kumusintha kumanga misewu pamwamba anthu kumalowera mu capital city its short of a miracle mm -hmm. and panopa kuti mukambe nkhani ya misewo mpati pamene sanayambe msewu ofunikira anthu aku Neno alionera kuti ifeyo zaka 61 msewu sanauyambe auyamba kumanga kumeneko msewu m5 Lirangwe Of- of- Lirangwe Anthu ama- ku- kumakhala ma demonstrations kumene kuja Kuma- kumakhala kumadzuka kumadzuka ma ngos okamba za msewu umene uja ife kuno sakutipangira msewu kumangokamba nzokhazokha za msewu ukupangika msewu umene uja auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akutheka kumeneko olimba msewu olimba ngati umenewo m1

so ukapona zinthu zimene zikuoneka kuti something is happening in this country landlord. yes tinatira lutsina koma something is happening in this country landlord do we have to throw that away Mwini because zita- zita- tinati kutsina ayi sapange zimene aMalawi even iwowo ngati uh, president wa dziko zochita zawo is presidential its presidential munthu wamtendere munthu osapupuluma munthu osati akafika pa msonkhano umaopseza amalawi kapena umaopseza anthu ena inu ndidzakupanganiza kuti inu ndidzakupanganiza chakuti ayi akunena kuti dziko lino latose musapange dziko lino latose tiye tikhale mwamtendere Tisa- tisapange zinthu zo- zoti tiononge dziko lino that's the kind of president that we want amalawi are you sure

that's why dziko silingayende kaya mm, chitukuko cha mmidzi u- ulimi cdf cdf ulimi cdf agriculture tourism tikutamanga mining a- a- waipatsa waipatsa uh, uh, base yoti now it can take off malamulo aikidwa mainfrastructure aikidwa Company mamining cars. authority chanichani zikutheka is saying mdziko muno tili ndi ndalama ngoti ndalamazo sizili ndife oshota chabe pakali pano fantuba mulibe sefa anali oboka koma ndalama kunjaku ziliko are we sure malawians we should replace this because zina zina zikuwawa sitikukana zina zikuwawa sitikukana upeza kutha zina udzuka osampeza fuel udzuka kaya ka forex kavuta sitikukana iyi koma the only way to get those things is these foundations tisataye

ena ami- ti- tingongoti anifi anifi nawonso alowereranso even ku agriculture ako ten zimanga irrigation pano alonjeza kuti imene ikhala banki banki yothandiza amalawi ya ngongole ya chiongoladzanja chake chotsikirako we want to throw that away i don't think we should to me am saying zachibwana za ausi dziko lino lili ndi ufulu munthu ukhoza panga zibwana ngati ukufuna i know even ku- ku- ku- ku england amanikumbutsa mvula nthawi zonse uh, there's a square where you can go and ukapanga zibwana piccadilly square ku london umaloledwa kukapanga zibwana kukalongolola queen kachando queen kasumatchula queen or king koma prime minister prime minister uyu ah, sakupanga chakuti umaloledwa And people say, ah, wasiyeni akhuta alongolole-longolole. They still go ku serious people. Ndiye olongololawo ndi ufulu wawo olongolola. Ife sizapanga sitizatchula kuti zimene mupanga zachibwana mungodzilongolola koma ndi ufulu wawo. But at the end of the day anthu achocho sapasa usogoleri. Tisasokoneze iyi. Tisasokoneze kuti tisokoneze zabwino nkuyikapo zoyipazi. Ayi tisamaisokoneze Malawi. ena utsogolo sangakwanitse akalamba afuna abwerebe abwerebe kuti makobiri azitaso ku account You remember a Peter Mutharika uh, 145 million 145, eh?
into personal account president amatero Wha- wha- what if- what- nanga zimene sitinazidziwe president amatero president sapanga chocho president sakhala ndi maakaunti achoncho and akaunti ya president simazoti apresident akaunti timazoti awa ndi apresident timadziwa kuti Kamuzu ali ndi akaunti dziko lino kuti Kamuzu ali ndi akaunti kutiko akaizidwa zachibwana afuna abwererenso maakauntiwo ndalama zizalowakonso akaunti ya president ndalama zoti munthuyonso akuimbidwa milandu ya corruption kumaika ndalama mu akaunti ya president very shameful they want to come back afuna abwerenso adzagule magalimoto ena 84 patazalanga double nanenanso i think pa- pa- pachiwiri kuti patu zafika 200 magalimoto ogula munthu umakhala magalimoto 200 Uh, unless you are running a car hire. Haya, mm. ndi anthu amaonera munthu uyu wakatenga ndalama ku banki wayambisa car hire au anthu koma munthu basi mafu- wagoni machani ma Volkswagen machani 100 mpaka 84 munthu mmodzi and munthuyo ni bodyguard wa president how salary 400000 according to mchacha kapano ndipo bajika koma mchacha latu mchacha kuti kodi bodyguard wa president magalimoto 40 zitheka bwanji pamene pali munthu sipakhawa munthu samadziwa Mchacha kuti it's not 40 actually it's double over double of that 84 now you want those people to come back a Peter Mutharikatu akunena kuti mwakhaula mwakhaula ine mwakhaula ndiye basi mwaja lero ndiye ndibwerereso ine ndifuna ndibwerereso afuna abwerereso akuzasintha zinthu zinthu zake zitanga sintha a Peter Mutharika munthu alibe nkhuwo ni modzi omwe akapanga ka- ka- kasonkhano kamodzi ndiye kuti f- u- seven days

amenye 50 plus 1 zipitirire zipitirire sizachibwana ena awanso angofuna azapange azathandiza azawo akatenga mphamvuzo basi azapasa anzawo azakhale a Jane Ansah public enemy number 1 uh, mai madando uh, mi- madam Tippex abwerenso ndi this time suzakhala Tippex azapanga zina kubomako kaya kuli kuli kuli kuli a Norman Chisale kaya kuli ena ndani kuti Agangata. Mukhito Mukhito. agangata akamati amene aja azasintha economy angaisintha economy agangata mura malawi kanene kuti we should believe kuti Peter Mutharika can come back and change the economy and make our fortunes better azapeze forex angapangiza zagangata azangotenga yo ikhala yawo forex yo Uma- uma- uma- kumagwiritsa ntchito mmabizinesi awo tonsefe kuti mada uzangopangira okhotenga

aiwala kuti u- upresident is serious business very serious business ndi ukholo you are a parent to every malawian kandiwe professor kandiwe munthu wamba kandiwe mfumu president ndi munthu wamkulu kwambiri ayenera kukhala munthu wodekha mtima kwambiri ngati mmene achakwera kudekha mtima sufunika president omenya matebulo osati phuma amene amalankhula akhaula ndani munthu wali makhaula makhaula wakhaula ndani munthu sungalankhule zimenezo kwa amalawi Ngakhale oti amene akakhala oti akukapempha ntchito sizo zikhuza kwangati iweyo kupereka kenakacho kwa anthu so zimafunika anthu amene akanena chinthu akutanthauza chimene anena osati kuti kukatangale mbomamo osatchula anthu ake name and shame amalawi tidziwe ngati uli ndi mphamvu kunena koma usanena zimenezo iwenso ukudya zomwe zija za mu bomali zimene anthu akuwauza aja samadya nawo samadziwa mabenefits ake so ine pempho kwa malawi ndi kunena kuti ndi bwino kumazindikira kumaziwa anthu amene ali ndi zowayenereza kuti akhale pa mpando wa upresident or mpando wa mp or mpando wa khansala anthu osayenera zowayenera zowayenereza zinthu properly trained properly experienced odekha mtima olikonda dziko ndi mtima wonse osati kuti mwati azapange zinthu zosakhala bwinobwino tikuziwa apm akufuna kwambiri upresident chifukwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita or anthu amene amadyerera anazisiya mmwamba malere komanso anthu amene akuwathandiza ayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sadzatulukamo mmenemo so afuna kuti apm aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire because you cannot go uh, to a contest you are carrying the likes of Norman Chisale as a front, front line representative munthu uyo ali ndi mbiri zake milandu toto ya kuti wabera amalawi zinthu you can't You cannot be carrying anthu a Mukhito amene ali ndi magazi m'manja mwawo pa anyamata 20 aku uh, akumpoto mpoto ndithokoza mpeka sambo kuti munabwera mpulogalamu imeneyi omvera komanso akasakombo tathokoza kuti mmatitsatira pulogalamu imeneyi ah, ya Timvetse dzina langa blessings cheleuka mwakoma nonse Subscribe to Mpungwepungwe Malawi YouTube channel.